nke onye chiri na zere achọrọ m ime ka ị mara na ọkwọ okwukwe ị nwere ebe ị tụkwasị nchekwube gị ya believe mere ihe adịghị agara gị ọfụma ị bịa wee kwenye na na otu ị nọ na ihe e dere ede n'akwụkwọ ga-enyere gị aka ga-azọ gị ndụ ga-eprotect gị ga-enyekwazị gị ego wee chefuo na o nwere mmụọ dị gị n'ime nke so gị wee bịa ụwa ị sị na ife e dere n'akwụkwọ ga-enyere gị aka mana eme ị sị na ị mara ife na-eme na ndụ gị ka ị na-anụ onu m achọrọ m ka ị na-atụsasị ozi a na-alike na-eshare ya ka i nwee ike wee nyere ndị ọzọ aka ọ bụrụ na ị fụ ihe m na-akụzi follow m na ị ga-amụta ihe na ya na-esonye m ka ị wee na-afụ ife ndị ọzọ sị m ga na-akụziri gị na m chọ ka m mepe unu anya ka unu ghọta ka ị nwee ike ghọta onwe gị marụ na ụmụ ihe ndị a niile ị na-afụ iji anya gị afụ abụrọ otu ahụ ị fụrụ ya ka ọ dị na o nwere the other side of it na ihe a na-agwa gị na o nwere ebe ọzọ chi dị na baịbụl ga-emerụ gị nke a na jizọs ga-emerụ gị nke a na ife ndị a niile ama nyere gị aka ọ bụrụ na ị gaa na mpaghara obodo dị iche iche ndị ọbụla nwere chi ha na-ekpere ndị ọbụla nwere omenala ha na ọ sọsọ n'afrịka bụ ebe m fụrụ e wetara ụka ndị ọcha wetara wee tinyere ụka even na ndị wetara ndị afrịka ụka ụka one dị na be ha unu kazịa ndị wetara unu ụka kazịa ha mara ife dị na ya nụ unu wee na-egbusizi onwe unu ndị ọcha na-agụ history na-afụ ka ife na-esi aga abịa chọcha ụzọ a ga-esi wee megide ndị be anyị wee nara ndị be anyị ife anyị nwe ka anyị ghara ịghọta onwe anyị ka ha nwee ike wee chịba anyị wee wuru baịbụl ha dere unu na jizọs na-eme exist unu kpewere ha na ọ bụ na i gbusie mmadụ na ihe ahụ chi ha bụ jizọs ha dere n'akwụkwọ na ọ ga-enyere gị aka na ọ ga-agbaghara gị jee n'igwe ma ị bịa n'obodo ha ihe niile a ha dere n'akwụkwọ ha adị eme ya ha jide ndị ojii akpụrụ ha ma nke a na-egbusisi ndị ojii ma ndị ndị ojii a na-egbukarị ma ndị ada egosi n'iru akwụkwọ because ọ dịrọ ka afrịka ọ ga-abụ e mee kpararam egosi n'iru akwụkwọ maka na ha bido yuzuwe ịntanetị mbọsị a ndị ọcha bụrụ ihe niile ka ihe post o nwere ihe ayaghị post atụọ gị nka nga mgbe na-akụziri nke unu ghọta na na ihe niile na-emezi n'afrịka na ọ gbara aka mara na ife niile a na-agwa gị na ọ bụrọ maka enyemaka gị na ọ ka a nara gị ife ife ị nwere afrịka nwere onyinye afrịka bụ ndị izi e kere n'ụwa a afrịka bụ ndị izi e kere n'ụwa okuke wee sị mụ mụ gwa unu unu kwere na onwe unu ife ọbụla a kpọrọ baịbụl tụfusie ya ife ọbụla bụ ife a sị na a kpọdo jesu n'obe o ji wee nwụkwara gị ọnwụ onye nwụrụ gị ọnwụ ife nna nna ha ji wee na-echekwa gị wee na-echekwa ezinụlọ gị a bịa sị gị ngwa gị kwapụsie na ọ ife a mere ịdị aga n'iru ngwa na onwe gị ahụ kwapụsịrị ihe niile ahụ ka eke ife ọma si emere gị na ndụ gị mgbe mgbe ahụ ka ife niile na-eme na ndụ gị akazi njọ because e mego overshadow power gị wee mee ife niile a chọrọ ime because once i kweta na ihe ahụ nna nna ha ji echekwa gị na arụ ka ọ bụ mgbe ahụ e nwetagwo gị o nwezi ife ọzọ ike gị agwụgwo wee wee bazie gị ime wee sụọ ọka akwụ ị nọrọ na-ebe ịma a na-akpọkwara gị isi ala achọrọ m ka ị mara na onye ọbụla niile nọ n'ụwa a, anyị niile bụ ofu mana onye ọbụla nweziri onyinye o ji wee bịa ụwa ị pụta ị na-akpọrọ mmadụ ibe gị isi ala ị na-efe mmadụ ibe gị chefuo na na onye ahụ ị na-efe onye kwesịrị isi efe gị na-asọpụrụ gị mana because na i werugwo ndụ gị lesị ha welu onyinye ị nwere nye ha a sị na na onye amarọ ihe o nwere na ọ mgbe o furu ka ọ ya ama the meaning of ife ahụ o nwere na-etinye ife m na-akụzi n'ọrụ na-echi ya na ihe nkọwa m bụ ka gị onwe gị kwenye n'onwe gị kpewere onwe gị ka ị kwụsịrị ụka taa ikpe ije n'ụka for many years ihe na-esiri gị ike o rube mgbe ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ sị ka nna ka i kpekenere onwe gị ahụ ka ị kwenyegoro na o nwere mmụọ maka ife niile na-arụ ọrụ ụtụ okwukwe ihe ị kwenyere once ị kwenyere na na o nwere mmụọ dị gị n'ime na o nwere mmụọ so gị wee bịa ụwa i nwee ndidi ị ga-afụ ife dụ ibido ghọtaba ife niile anya ga-emepe maka na ị nwere anya mana ị da-afụ ụzọ anya bụ ebe ọ na-epu usoro ihe ije na-ekrem ma ndị na-atapụ ife ọjọọ ha metere tap on their blessing ọkwa onwe gị ka ị na-eme and ya ka ihe emegido ụmụ gị esorokwu ya na obodo ndị ọzọ ihe a na-agara ha ọfụma anaghị ana jụọsị ife na-eme na ife ada aga aga and ife merụ ndị dibịa ji wee tinyewe aka n'ihe ọjọọ bụ because of ihe ndị pastọ na-emezi maka na onye ọbụla na-achọzi ego ebe a sịzi na onwere onye chọrọ ịba uru ndị ọjọọ wee kpagbuzie ndị dibịa ime mmụọ ọjọọ kpagbuzie ndị dibịa ime ụfọdụ ndị dibịa maka ndị pastọ niile bụ ofu ndị fada niile bụ ofu were ọgwụ wee na-edeceive ndị mmadụ na ndị mmadụ n'iyi ghọta onwe gị na kwenye na onwe gị mgbe ị kwenyere na onwe gị mmadụ ama na-edeceive gị n'ụwa and onwerọ ife ọbụla mmadụ ga-emenwu gị ọ maka na ịkwenyere onwe gị and ị na-emekwa ife ọbụla na-eme mana ịkwenyere onwe gị abụrọkwa ịgwọ ọgwụ ana m ekwu okwu ya ị na-agwọ ọgwụ na-ebitụkọsị aka na ife ọjọọ ọ bụrọkwa nya bụ na ịkwenyere onwe gị believe yourself kpewere chi gị kwụwa aka gị ọtọ etinye aka n'ife ọbụla bụ ọgwụ ife ị nwere ike imedo ha maka nchekwa gị bụ ịchụ àjà ịchụ àjà bụ iwere ihe nye ndị onwere ka ọ ra ha ma ọ bụ iweta nri ma ọ gote ụmụ ife jee dobie n'akụkụ ụzọ ọ nya bụ ịchụ àjà ọ bụrọ iwu na ị ga-egbu anụ because ọ bụrụ na ị na-egbu anụ ịmara ihe ị na-eme ọkwa onwe gị ka ị na-eme maka o nwere ike ọ bụ ihe ọbụla ị na-eme ihe ọbụla ikwu n'ọnụ nke ikwu ite ahụ ọ nachighata gị ọka mma na ị mere ya n'otu a inyere ndị mmadụ aka ka ọ bụrụ na iji igoro ife dobe n'akụkụ ụzọ na o nwere mmụọ nwe ebe ọbụla ị na-aga otu anyị si ekiri fim ka ka ụwa mmụọ si ekiri anyị mụ na gị na-abụ na ọ bụrụ na ị bụ mmụọ ị nwere ike wee ghọta ife ndị a na-akụziri gị ọ bụrụ na ịma mgbe ị batara ime mmụọ ọfụma nọdụ ọfụma spiritual mata onwe gị mgbe ịghọta ife m na-agwa gị ịma na mmụọ na-ekiri anyị otu isi ekiri tv na-afụ ife niile na-aga ịghọta na ife niile anyị na-eme bụ just just na-ewaste onwe gị time were onyinye ị nwere na-etufusi time na ịkwesị iji wee nyere onwe gị aka were ya na-eyighe eyighe na-abụ iche na mmadụ wee rie ịma na ndị ọzọ ndị ka wee fụ ụzọ ji mmụọ ọjọọ arụ ọrụ narụ gị ife ị nwere wee na-ebi ndụ ya na-ata ahụhụ asị gị na o nwere ebe wụ enigwe na o nwere ebe bụ ọkụ mmụọ ị bịazi je tinye aka n'ife ọjọọ tiwe chọwazi ọgwụ ị ya-agwọ ịgwọ ọgwụ abụrọkwa omenala igbo aka m na-ekwukwa ya ruo echi kwee na o nwe kwee na o nwere mmụọ so gị wee bịa kpewere ya yọba ya sị ya nya bịa gosi gị onwe ya ị mara awa ọjị were ọjị mara eji nzu ji nzu mara eji kandụl were ekpe kpee si na mmụọ ka ị na-akpọku ọ bụrọ iwu na ị ga-egbu anụ na ị ya-eme ihe ndị a niile bidokweru na obere ọ mmụọ ga-agbaziri gị ụzọ ị wee mewe ihe ndị ọzọ mgbe ị matara mmụọ gị ọ bụrọ iwu na ị ya-eje maka fake dibịa kazi nkụ na bu ụzọ kpekwere onwe gị na ị ya-aghọta onwe gị tinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ like ya share ya ka ị wee nyere ndị ọzọ aka na ọ ga-adịrị gị na mma